ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata aka m bụkwa ọbụmneme onye na-agbasa oziọma kripto n'asụsụ igbo obi dị m ụtọ otu i si wee na-achatụkwa n'ụbọchị nke taata mana ọ bụrụ na taa bụ izizi ị na-esonyere m na channel m a biko gbaa mbọ fụ na subscribe to my channel on notification button like and comment ihe ọ bụla ị chọrọ ka a kuzie maka ya comment ya drop ya na comment section maka na ebe a bụ ebe ọ na-akpọtụ ebe a na-ekwu ihe niile gbasara kripto n'asụsụ Igbo ya bụ taata ihe m chọrọ ịkụziri anyị bụ otu e si ewere uru i rite na cryptocurrency gị that is profit taking strategy ọ bụrụ na anyị nee anya anyị ga-afụ na ọtụtụ n'ime anyị egogo crypto project na ego crypto project maybe after a week the thing emee times 20 ha dị confused amarọ ihe ha ga-eme so gbaa mbọ fụ na i sonyere m ebe a nenecha vidio ruo na njedebe ka ị wee fụ otu ị ya-esi wee na-azọpụta onwe maka na ihe anyị bịara ebe a kripto space ime bụ ịkpata ego hmm? so ihe ọbụla adị enye anyị ego anyị atụpụ ya n'akụ project ọbụla adị enye anyị ihe anyị chọrọ anyị edosi ya n'akụ so na mbụ gịnị bụ profit taking ị ma na each project ọ bụla i goro sesịkwa na ọ na-ide ego ezigbo project but oge ọ bụla i goro ezigbo project iwu bụ na oge o- oge ọ ga-eji wee mee ọfụma ga-erurịrị that is a must iwu ọkụ ọ bụ na ị nee anya kịta ị ga-afụ na anyị nọ na bull ma anyị nọ na bear market sorry anyị nọ na bear market and na bear market anyị nọ na ya kịta bụ oge ndị mmadụ ji accumulate more unit of project of their choice ọ bụ na ị nee anya ị ga-afụ na na mgbe ọ bụrụ na ị ga-afụ na kịta bụ oge ndị mmadụ ji eme accumulate of their of project of their choice go more hmm? so e nwere i gochazi ya kịta chetakwa na coin ọ bụla ị na-ego ị ga na-eme apply profit ị ga na-eme apply eh, dollar cost averaging strategy ọ bụrụ na ị maghị ihe bụ dollar cost strategy eh, dollar cost averaging strategy go back to my channel ị nene vidio m mere maka dollar cost dollar cost averaging strategy ị fụ ka ị ya-esi wee na-ego your crypto so that ka ị wee managewe your risk ọfụma coin ọ ya-abụ i go obi gị anọla ofu ebe so gaa watch ya ka ị wee ghọta ihe m na-ekwu so ọ bụ na ịtụ na ndị na-ego kripto kịta ọ bụ na kripto bido mewe ọfụma how do you now how do you take your profit na my next video m ma akụzikwa otu esi eme re to how to reinvest your profit maka ihe a niile bụ ihe na-afịalụ ndị mmadụ alụ ime ya mee m ji sị ka m na-atapịla ya n'ọnụ anyị ga na-aghọta ebe a so ọ bụrụ na i nee anya na this chart dị ebe a n'ilu ebe a kịta ị ga-afụ na enwe three lines ị ga-afụ na enwe three lines enwelu nke a dị ebe a kịta bụ 1 nke a dị ebe a 2 nke a dị ebe a 3 nke a dị ebe a 4 mana chere chere nke a dị ebe a 1 nke a dị ebe a 2 nke a pekọzi nke a dị ebe a 3 nke a dị ebe a 4 so ihe kịta niile bụ market movement so ọ bụrụ na one thing na-adị mma na about profit taking and in general ihe na-adị mma gbasalụ cryptocurrency bụ ọ na-adị mma ịbanye ya ọ bụrụ na ị mata about particular crypto n'oge ọ na-amagbu onwe ya maka na ọ bụrụ na ị mata about particular crypto n'oge ị banye ya oge o nwebe much value ọ bụrụ na i nee anya ebe a kịta ị ya-afụ na na this na this na this line ebe a ị ya-afụ na ọ ka dị very low ị watch ị fụ ka the things wee consolidate kata so consolidate ka before o takie off so ọ na-adị mma ọ bụ na ị baa ọ bụrụ na ị go cryptocurrency n'oge oge ọ ka dị very very low ige ọ ga-enye aka ya otu aka ndị mmadụ si akpata ego na crypto ọfụma ana m ekwu ya oge ọbụla m na-eme video ọ bụrụ na ị joinbe any crypto community join enwere a lot of crypto community dịnụ enwere free one enwere ndị anaghị ana ego were aba nwee ndị a na-ana ego were aba gụwa ma nke ga-adị mma mana ọ bụrụ na ị chọ ịbanye my own ma ọ bụrụ na ị chọ ka m kụzielụ gị ihe gbasara crypto maọbụ DeFi ọ bụ na i nee anya na description section ebe a ị ga-afụ nọmba ị ga-eji enweta m na WhatsApp ị messagee m ka anyị kpaa so back to ihe anyị na-ekwu ọ bụ na i nee anya ebe a kịta ọ bụrụ na ị banyere this cry ọ bụrụ na ihe a bụ project na ị banyere n'oge this side na this entry point nọ ebe a ka ị banyere this project nọ side ebe a ka ị banyere this project ị ga-afụ na ị banyere ya n'ezigbo oge then ọ bụ na ị banye ya n'ezigbo oge let's assume na i ji 100 dollars wee banye ebe a o si from this place na baa na this second line this second line ebe a kịta ị watch ị fụ na ị makego some profit ebe a kịta one thing na-adị mma na crypto bụ always take your profit ana na ahapụ unless kwa na ị chọrọ ihold kwa that project e nwe ndị ya abụ ha go coin ha enye that coin maybe 5 years 10 years na ha trust kwa that project ha enye ya time ozi ọnụ osiri oche ime eme mgbe ọ bụ ha stake the coin ma ọ bụ ọ bụ na project nwe liquidity nwe farming dị ha na-afarm but ọ bụrụ na ị nọ here just to make your money and reinvest this is how you do it. so ọ bụrụ na i jiri 50 dollars wee baa na this first entry point this coin mee ọfụma gbagolu ebe nwere ike ihe ị nwezi na-abụrụ abụrụ ihe dịka 200 dollars or 150 dollars ihe ị ga-eme bụ ị take let's say na ọ na ime i mere invest 100 100 dollars or mee 150 dollars my dear wepụ 40 dollars out of that out of this thing or wepụ that 50 dollars out of out of that one ị mara na your capital ihe dịka dị ebe a but i welugo ị takego out your first profit so this your first profit i welu ọ bụ na ihe ahụ your first profit in cryptocurrency m na-agba mbọ na-adụ ndị mmadụ ndụmọdụ sị first profit ọ bụla ị ga-eme nwanne were ya gaa rie nri ihe niile ahụ ị na-alike ime gaa rie ya rie ya ka ọ baa gị alụ then ọ bụ na i risịa that one then ọ bụ na other ones bịazie o dependị o nwere ike i nwe ike na-eme o nwere ike na-reinvest ya na crypto project or ọ bụrụ na ndị na-eme business o nwere ụfọdụ ndị na-abụ ha bụ na tinye ọ bụrụ na ha make profit na business then ha etinye na crypto go good crypto project then ọ bụrụ na that crypto ọ na that crypto mee ọfụma nye ha ezigbo maybe times 10 or times 100 ha ewerukwu ya tinyekwa na business so na ka ha si eme the thing so ọ gị nwa ma ka i si eme your own so ọ bụrụ na i go at 150 at the same i go at 100 this first entry point ọ gaa to this place ihe a nọ kịta ị take 40 onwe ị take 40 dollars out of it mara ihe ị ya-eji eme eme then ebe a ị takiri 40 dollars out of it now that ihe nwere ihe ị nwezi kịta abụrụ 110 dollars that 110 dollars ọ na this thing move kwa market move olu ije to this level if na i mego another extra let's say i mego another another another extra 70 dollars take out 50 dollars out of it depending on how you do your own maybe you convert it to usdt or i tinye another place gị nwa ma ka i si eme so you see that na once market move to a particular point take out some part of that profit and convert that to your USDT or mee ọbụla otu ọbụla si masị gị then ị watch ị fụ na ọ bụrụ na i si otu a na-eme ife ị watch ị fụ na market a gbagokwa likọta to this all time to this first time all time ọ nọ ebe before o mee this one dị ebe a so ị watch ị fụ na ọ nọkwa ebe ahụ ị takekwa out ị takekwa some part of that profit out maka na ị ma na i nee anya ị fụ na cryptocurrency dị very volatile ọ na-agbago agbago it ranges ọ na-agbago ọ gbada so ọ bụrụ na ọ gbagote ahụ ọ na-agbago na-agbago na-etake out because ọ gbagocha ọ ya-agbalatakwa kwa ị na-aghọta then ihe ahụ kwuru about igo project n'oge ị watch ị fụ na na this entry point dị ebe a ihe a move ebe a ị ya-afụ na this coin this coin mechara retrace to to this to this point to this second point now but let's assume that na ị na-ehold ya ị ga-afụ na ị ka nọ na profit because ọ gbalatarọ to your to that your entry point that is ihe mere o ji adị mma igo coin n'oge so oge ahụ ọ gbalatakwara ebe a ọ bụrụ na ihe ị na-eme ị na-etake your profit ị kwesịgo ịmake back your money nọlụ n'ezigbo profit ihe ihe dịzi ebe a bụrụzialị ị makego your profit na na-emake more money that is how it should be done na-etake profit nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ don't take out your capital na-etake profit take ọ bụ na ị make 100% profit take out 80 then chelu ọ bụ na o nwere ihe ị chọ iji eme i mee then o nwerọ ihe ị chọ iji eme i nwee ike convert ya to USDT convert ya to USDT chelu then ọ bụ na market megide retrace back to this point na buy more then o rigokwa i wepụkwa ya that is how it is done otu a ka esi eme ya na-etake out your profit so ama m na with obere nkọwa m kọwara ebe a ama m na anyị ekwesịgo inwetu idea how to take out our profit in crypto market ka ama m na ọtụtụ n'ime anyị na-ego cryptocurrency kịta obere oge amabụ ogo maka na crypto market o nwere ka ọ dị kịta but ama na crypto anyị enweriri bull anyị enweriri bull market ọ ya-enwekwa oge market niile ya-ebido gbagowakwa agbago so oge ahụ market ya-ebido gbagowakwa agbago malụ ka ị ya-esi na-ewelu uru i lite na crypto gị then malụ ka ị ya-esi na my next video ekwugo m na m ya-akọwa how to reinvest your profit ka o wee mụtara gị ezigbo ọmụrụ nwa ị ga eme apply very eh, ezigbote risk management so na next video gbaa mbọ fụ na ị na-echeki ọ bụrụ na on be notification button on eh, so that eh, oge ọbụla ihe na-apụta ka ị mara oge m drọpụ next video so daalụ maka ịnọnyere m n'ụbọchị nke taata ọ bụrụ na ị subscribe to my channel biko gbaa mbọ subscribe to my channel ka ị wee na-akwado ihe anyị na-eme ọ bụrụ na o nwere anything ị chọrọ ka m mee ka m kụzie maka oge ọzọ drọpụọ comment na comment section then ọ bụkwa na o nwere ihe ọbụla ị chọọ ka mụ na gị kpaa ma ọ bụ na ị chọọ ijoin my crypto community ma ọ bụ na ị chọọ ka m kụziere gị ị chọọ ka m jide gị n'aka kụziere gị maka cryptocurrency ma ọ bụkwanụ na ị chọọ ịmụ maka DeFi nọmba akara eji enweta m dị na description section ebe a ị pịa aka ka anyị sụọ daalụ ma nọrọ ọfụma n'oge dịka ugbu a